Hello, good day ladies and gentlemen. Onye ụnụ na-anụ onu ye kịta bụ onye nwe mmadụ ka ị na-ebi. Aka na-afụ ihe gbasara Igbo Ezuo TV, nchịkọta ụmụnne niile ịnọ na ngalaba ebe ọbụla anyị nọsị n'obodo Naijiria. ebe anyị nọ kịta awụ bụ Ọgwashị Ukwu anyị na ezigbo nna anyị ukwu maazị Eluemunọ ee dịka ụnụ si mara ka anyị si eme mmenye ya ohere ka o were aka ya kọwaa onye ọ bụ ọfụma ndewonu maazị kọwara ụmụnne anyị ndị na-ekiri ihe onyonyo a onye ị bụ
daalụ thank you sir
mụ bụ elue maazị Eluemunọ Sunday Adigwe
ndewo sir daalụ so onye ebee ka ị bụ abụ m onye Ọgwashị Ukwu kedu ogbe ọ- Agidi Asei quarters Agidi. abụ m onye Ọgwashị Ukwu Agidi Asei Quarters ị bịa n'ime Agidi Asei Quarters anyị nwee family a na-akpọ ụmụ Ụnagbai anyị bụ ụmụ eze ụmụ eze ndewo daalụ sir ndewo anyị bụ ụmụ iyase iyase yes Mm. ase bụ Ase. our father okay ase bụ the father of Agidi ase okay

in present day and uh, Anoma Mm. local government in Anambra State. Okay.
Which is Omambala. eh, Okay. Okay. Nri Nri. bụ a known community. In fact, uh, Nri ka a na-asị nọ isi anị Igbo. Mm.

to leave the land. So he left Nri following the instructions. Oge ọ na-apụ na Nri, o nwe ite nna ya bunyere ya. Ebunyekwu a servant of his another pot.

wee gagide lutezie na present day ọgwashi his own pot fell in a place anyị na-akpọ anị ọgwashi ihu anị ọgwashi there used to be a o nwe iroko tree dị there ebe the town hall dị now ebe afụ ka pot Adaigbo daa ọ bịa settle out there. from there because he didn't come alone anyway o ji o nwe ndị O iso ji ya troops. o nwe ndị so ya wee bịa ebe a ka e settlezi ebe a ka o si because na ọ bụ- ọ dị well trained ọ bụ a hunter ọ bụ a warrior so ọ na-ejezi hunting expedition ọ banye n'ime obodo oge ọ banyezi n'ime obodo ka ọ fụ ebe anwụlụ na-eme ọ bịa jee this present day ikelike quarter in Ogwashi ike ikelike ikelike ee ọ nya ka a na-akpọ ebe ndị a ka a na-asị na ọ fa bụ o bu ụzọ bịa anyị

But he came with the wisdom and knowledge of a prince. Oge o meet-i ndị oge o kwude ndị ikelike. There was an incident with which he proved his upbringing. They had gone hunting. Fa jego gbutesị anụ na-achọ ka e kee anụ a. a na-agbabụ anụ agbabụ Adaigbo abịazịa the next time ọ sị ife unu na-eme ka ife ka ekusi gosi ndị maalụ ife na ọ bụrọ ka e si eme ife na anya ka e ji amala ọka acha akụ Mm. n'ile anya ka unu rahie na onye a dịka onye kachasị bụ ọgbọ ndị ọzọ asị, na onye a dịka onye na-esi asị asị. N'ị- n'anya ọfụma na ya ga-afụ ka unu si bụsị ọgbọ ọ bụ unu unu jee anụ gbutesị anụ unu ga-eke ka unu si bụ ọgbọ unu si bụ okenye unu ewepụkwa nke ndị a ikolo a ndị a ikolobịa ndị a na-eji- a- na-egbute ya bụ anụ maka ọ bụkwa na unu tube ka e si wee kee ya eh, eh, eh, age o lue ụmụaka a na-eji egbute anụ ama a na-egbutezi ya bụ anụ ọ nya bụ ife seti the diokpa leadership tradition anyị nwe n'Ọgwashi Adaigbo ahụ Adaigbo Adaigbo ee wụ onye set up that diokpa leadership leader- system system dị n'Ọgwa dị n'Ọgwashi
okwu ike ọ bụrụ na ọ mụtalị ya na nri ma ọ na ọ mụtalị ya n'ebe ọzọ mana onye mee ọ bụlụ an order in ọgwashi ọ bụ na anyị ada eji egwu egwu anyị ada eji ya na egwu egwu bụ diọkpa leadership oge adaigbo jikwude ndị ikelike

That is another story. So Adaigbo had four known children. There may be others, mana ndị anyị ma agwa anyị bụ Ahe. Ahe. Eh, ọ nya bụ the father of the present day Agidiehe quarters. adaigbo mụ ase ase bụ the father of present day agidiase then okike present day okike akwụ

nri okay ebe o mere O settle. o settle Mm.
na ọgwashi ukwu na ebe a. ọgwashi ukwu a e nwere ebe e nwere afa before that time ọ da aza ọgwashi ukwu ada aza ọgwashi o nwere afa Okay. because ndị nụ just settle o nwekwa ndị ọzọ a sị na fa settle Mm, around eh, o- o- ụmụ ọnịcha ụmụ ọnịcha Eh, but adaigbo was so influential he attracted people from different All places. and cranny. Mm. so ị nee anya ife ọgwashi ndị ụkwụ a na-edi a
Okay. o nwe ndị ndị si bini bịa Okay.
ndị ikelike a na-asị na fa bụ ndị bini mana anyị ma na fa bụ ndị igbo Okay. ụmụ eze chime ikekwe ị nụgo maka eze chime anụgo m maka ya jelu bini je ọlụ je ọlụ lue ọba bini asịa ya settle na bini maka na oge a i je gwọọlụ ọba bini ọgwụ ọgwụ ị gwọsịra o gbue yi ị ga-eje gwọọlụ onye ọzọ mana ị bụlụ onye ọ fụ n'anya ma onye gịnị ma unu kpa ya akpa ọ sị na ya ma egbu yi mana ị ma je gwọọlụ onye ọzọ ya bụ ọgwụ ka o si bụlụ na eze chime setụlụ na bini eze chime arapụsịa ụmụ ya kanụ after a time during the period of slave trade ndị bini discriminated between their own people and ndị Igbo ndị Igbo which is ụmụ Eze Chime ụmụ Eze Chime
so ndị ọcha bịazịa na fa chọta slave je na ụmụ Eze Chime jege ka ụmụ Eze Chime sị sị mba na onye sị na ọ dabarụrụ gịnị ya ere m eri efe fa rapụzịa ndị bini natawa natawazịa ọ ndị a bụ ndị ụmụ eze chime ị na-afụsị na igbodo side ma igbodo ma igbodo Ma Ọbịọ. ma ọbịọ ma ọnịcha na ma iselu ukwu Ma Iselu wee Ukwu. na-agbadata ụfọdụ n'ime fa bụ ndị anyị na-ekwu na ọ dị fa settle n'Ọgwashi n'Ọgwashi ndị ikiri a ndị ikelike ikerike ee ee, fa na-asị na fa si bini eziokwu na fa si bini bịa mana ị ga-esizi bini bịa na-asụ igbo ee o wee bụrụkwanụ okwu ee fa na-asụ igbo okay e, ọ bụ na bini ka unu na-asụ oge nri oge mm, Adaigbo nwa eze nri bịakwude unu n'ikelike kedụzi ka unu si kpaa kee ka unu nkata? na fa si kpa nkata why o jizi bụ na onye bịa abịa bụzi onye dominate unu nke bụ na today nwere onye ikelike na-aza afa bini ị ghọta ife nna Ana m ya aghọta ga-eme ife so ị anyị na- anyị na-akpabu ya n'ime ụlọ here mana the community dịka ekwetego this understanding ndị